é siúd a bhí ag imirt ar imeall na cearnóige tar éis teacht amach annso. An fear athá ag imirt istigh sa chúinne sin Bell. É fachta thar n-ais aige Niall O Donnell. Beidh deis anois aige Baile an Doire scór éigin a dh'fháilt annso. Na cosantóirí curtha siar aige Aibhistín de Staic. Ach siar a raghaid. Conor O Neill. Conor O Neill anois nach mór tríocha slat amach ón mbáide. Bhfuil sé sin ag casadh isteach dó? Tá, an ceann san curtha thairis an dtrasnán aige. Ceann ana dheas fachta aige fear an daichead slat. Agus suas na páirce a raghaidh siad anois. Caithfidh siad imeacht tapaidh. Tá fear amháin fágtha istigh acu. An féidir leis an liathróid a scaoileadh isteach chuige? Tá sé fachta aige an fear atá ag imirt istigh sa chúinne, sin Paddy Lane. Caithfidh sé anois dul chun cinn éigin a dhéanamh anso. Darren Lawn a d'iarraidh an liathróid a dh'fháilt uaidh ach píosa beag róláidir. Riail an bhuntáiste aige sna Stacaigh. Seo chugainn an fear atá ag imirt istigh sa chúinne agus thairis an dtrasnán a bhfuil, tá an méid san déanta aige. Michael Tansley anois cinnte gach aon uile duine. Ar taobh amháin don bpáirce tríocha imreoir, ar taobh amháin na páirce i bPáirc Pharnell. Féachann chun cinn Casey, é siúd compordach ar a chiotóig. Má fhaigheann sé spás beidh deis aige Casey scór a dh'fháilt. Bhfuil sé sin curtha thairis an dtrasnán ag an lánchúlaí. Tá Tá seans aige Michael Tansley anois an cic amach seo a thógaint. Tá seans aige Baile an Doire brú a chur ar liathróid san chéad cic amach athá imithe fada tráthnóna amach anseo. O Donnell amuigh i lár na páirce an-ghreamú fachta aige ansan agus pas láimhe chur chun cinn aige. Caithfidh siad anois rud éigin a chruthú anseo. Ceann mór á lorg istigh ansan aige. B'é Paddy Lane athá istigh. Tá sé fachta aige Paddy istigh sa chúinne. Tá deis ar bháide anois aige sna Stacaigh anso. Trasna a raghaidh siad agus bhí seans ar bháide ansan acu. Ba cheart go mbeadh sé sin curtha isteach sa líontán acu. Is amuigh i lár na páirce bhí deis ansan aige sna Stacaigh dul chun cinn a dhéanamh agus b'fhéidir rud éigin a dh'fháilt as. Paddy Lane an ceann san curtha chun cinn aige. Tá seilbh fachta aige Daniel Kirby. Daniel Kirby chun scór a dh'fháilt. Bhfuil 0-5 ar clár na scór againn. Tá an brat bán ag imeacht in airde. go mícheart á chaitheamh aige siúd tráthnóna. Arís, fear an daichead slat Conor O'Neill, bhfuil sé siúd chun scór a fháilt. Tá sé ag druidim i dtreo an líne 21 anseo, Darren Lawn, an féidir leis bróig a chur le seo? Tá an deis sin aige a bhfuil an ceann curtha thairis an dtrasnán aige agus, bhuel, níl scór aimsithe le tamall mór fada acu. na Stacaigh i mbliana. Bhí 0, 8 curtha suas ag An Ghaeltacht i gcluiche amháin sa ghrúpa acu, agus 0, 6 curtha suas aige Fánaithe na Leamhna, nó 0, 5 ba cheart dom a rá, agus tá seilbh fós aige O'Neill, is é fear an daichead slat, agus dhá scór as a chéile anois fachta aige Baile an Doire. Is bhuel Baile an Doire gan aon deabhadh orthu an bearna sin fós, níl eatarthu ach pointe amháin agus siad ag druidim is dócha i dtreo leath slí tríd an tarna leath anso, ceann san neadaithe isteach go hiontach i dtreo McKinless, bhfuil sé chun scór a fháil, bhfuil Gareth McKinless. Chun sinn a chur ar comhscór annso tá an ceann amháin ó bhróig Daniel Kirby, an ceann san caillte annsan acu. Liobarnach go maith beidh deis anois aige Baile an Doire scór a dh'fháilt. Seo chugainn fear imeall na cearnóige a bhfuil siad amach chun cinn. Is dóigh liom go bhfuil. Tá sé curtha thairis an dtrasnán acu. Dearúd i measc na cosantóirí. annsan. Agus seilbh fachta annsan cóngarach don dtaobhlíne aige Ronan Shanahan. Bhfuil sé siúd chun scaoileadh fé scór? Caithfidh siad rud éigin a dhéanamh. Dylan Casey an chiotóig a bhíonn aige de ghnáth agus thiocfadh sin. Curtha thairis an dtrasnán nuair a bhí sé ag teastáil uathu. Anois aige Ryan Bell anseo, Ryan Bell ag dul suas na páirce. 0-6 le 0-7. Seo chugainn Hoffe ar a bhfuil scór amháin fachta aige agus é ag teacht isteach sa chluiche agus ceann eile curtha thairis an dtrasnán aige. Captaen na foirne gan dabht. Seo chugainn é. Beidh deis anois aige Ryan Bell, Ryan Bell ag. Níl éinne cóngarach do Bell anseo. An féidir leis socrú síos? Ceann mór curtha suas sa spéir aige agus thairis an dtrasnán agus ceann eile aimsithe ansan go saoráideach. An ceann san caillte ansan aige arís, cosantóirí Baile an Doire, Joey Nagle chun é sin a dh'fháil thar n-ais. Tá déanta go maith aige. Caithfidh, caithfear duine éigin scaoileadh fé scór anso. Féachaint síos ar an gclog anso i bPáirc Pharnell. Níl ach dhá neomat go leith le caitheamh sa chluiche so. Trasna na páirce arís ar sé. Fachta aige Kirby. Kirby chun seasamh in airde. Curtha thairis an dtrasnán aige. Tá. Níl deireadh leo fós sa chluiche so. agus an ceann san a dh'árdú isteach nú cad a dhéanfadh sé. Thá an méid san déanta aige, fachta aige Greg Horan anois, caithfidh sé ceann a sheoladh isteach nú caithfidh sé rud éigint a dhéanamh leis. Ní haon mhaitheas a bheith ag druidim siar agus, bhuel, an ceann san tite ar a' dtalamh ansan. Ní fada uainn an feadóg deireannach anso i bPáirc Pharnell agus, bhuel, Seamróga Baile an Doire ag teacht amach leis a' liathróid agus cic saor géillte, an bhfuil, agus níl! Agus sin sin anso i bPáirc Pharnell agus 'siad, bhuel, Seamróga Baile an Doire a bheidh ag dul chun cinn sa Chraobh Idirmheánach. Agus bua mór millteach acu anseo i bPáirc Pharnell ar seaimpíní Chúige Mumhan, sin Austin de Staic agus an scór deireanach 0, 11 le 0, 7 agus é tuillte go maith acu.